I'm still coming with my own update and analysis on the court appearance akwa ọkụkọ na um, ekehiti and then, uh, onyeze Jesus mee na court today but o nwee very important something m chọrọ ka i notuo na that video that is irony of life I don't know how this guy akwa ọkụkọ keep doing this. I don't know why it, he keeps getting I don't know I don't know I don't know I don't know. Ị notisiri na mgbe ahụ e bu akwa ọkụkọ na ekehiti ha wee appear na court na akwa ọkụkọ bịazi buru ụgbọ afọ afọ ekehiti wụ drum na-etikpọzi nke onye eze jizọs wụ drum na-etikpọzi m wee jụọ ajụjụ wee sị ọ na-awụ eke hit na-eri nni ee kele afa ya onye eze na-eri nni o si n'afọ ha na-aba na afọ akwa I don't know why this guy always choose to steal attention at every given time. ọ nọ na detention na-ebu ụgbọ afọ ndị bu ụgbọ afọ na-etikpọ etikpọ ịghọtago go and watch that video go and watch those pictures and those photos that is my observation he seems to be very happy the face brightened ekehit nkata ọgwụ chetu akpọnwụ ihu ọmụwụ ekehit iyi ka iyi nkata ọgwụ udene na-eri ozu na nke ikpeazụ a gọọmenti ya humble gọọmenti ya humble i have a lot to say about the appearance of akwa ekehit and uh, uh, uh, onyeze Jesus. Stay tuned. I am dropping that update. Uh, in fact, not even an update. I am dropping my analysis this evening. Stay tuned and watch it. Ka i wee mụta ife. Ịghọtago? Yeah o nwere ife m chọrọ ịdraw your attention to. But nke m notice godoro mma wụ na jee nene ya akwa ọkụkọ buzi ụgbọ afọ drum onye eze GP tank onye eze na GP tank ekehiti na-etikpọzi etikpọ ịghọtago na-etikpọzi etikpọ em ekehiti na-adụzi ọcha ekehiti na-adụzi ọcha onye eze jizọs na-agbajizi oji kwọta na ekiri ka ife niile si wee na-atọ ọdọ like this eh? onye eze jizọs onye inwe mma onye anyị ma na ọ dụbu fair or na ọ dụ ọcha eke hit anyị ma complexion ya akwa ọkụkọ bụ afọ ya ọhọ na onwe mana afọ ya ịghọtago den eke hit na eh, eh, onye eze buru gp tank now n'oge ha mere appearance gp tank onye eze na gp tank eke hit na-etikpọzi etikpọ akwa ọkụkọ na-eburukwazi gp tank den onye eze jizọs na-agbajikwazi oji eke hit na-achakwazi ọcha ịghọtago i don't understand na facility ebe edewere ha dị iche maka akwa nwa onye ọba dị capable of getting away with everything that guy ịghọtago that guy ọ na ịfụrọ ka ọrụ dibia ha na-alụ ka nya nwa si wee kpacha nwa packaging na nke nke nwe ka o si wee ndị ọzọ na-achọ ka ha emulate ya wee na-awụjisi ọkpa wee na-awụjisi e, e, e, na-awụkpusi gutter ife ahụ mkpakara mara ya anaghị ana maka obere ifu na mkpakara ya ma ọzọ ya ana akwa ọkụkọ wee sị kama ife ike ya eme ifere ma odogwu mana amazi ebe odogwu nọ nke a mere wee mee nke a wụrụ odogwu by surprise ịghọtago nke a wụrụ odogwu by surprise maka ọ wụ na agwara odogwu na ene ene ene ene ene odogwu ya eke nkwụcha wee bịa ịghọtago mana nke a wụrụ odogwu by surprise odogwu chekwa na ọ ka eje eh, i'm coming back ka echighata ịghọtago odogwu jee mkpakara wee ma dị ọzọ he has a way of getting away with everything eh? look at how he is looking so yeah there is nothing that has changed about akwa ọkụkọ apart from gp tank ọ na-ebu but look at eke hit look at eh, onye eze jesus look at how they have changed ama na detention ebe edewere ya ọ dị iche from ebe edewere ndị ọzọ ama na fidin a na-enye ha ọ dị iche from fidin a na-enye ndị ọzọ because mmadụ nwere ike ịsị m na maka na ha na-anọ ofu ebe na nni ha na-eri na-adọrọ ya n'afọ na ọha akwụgharị eji eme exercise what of ndị nyakwanụ GP tank GP tank wee jee n'ime ebe a ọ sọpozuru na GP tank ha kịta ya aghọgo tanker dangote mana GP tank ha na-etikpọ etikpọ akwa ọkụkọ na e, e, ịfụkwa ka ntutu edo ọ na ana-edozikwara isi ya edozi while onye eze jizọs galara m afọ ọnụ echie n'ebe niile galara m afọ ọnụ echigo ebe niile ọnụ ọ nakpụ ha n'ime megharịa fasting two days pụta afọ ọnụ eju ebe niile ịghọtago nke a wụgodu my eh, eh, observation na court appearance ha mere because abụrụ m ike obeta abịa m bụrụ ike otu onye chi mba abịa m bụrụ etiaba etiaba chimba ịghọtago so my own analysis na-abịa because o nwere ife m chọ ka m tụnye gị azụ maka na esi m ọlụ wee bịa ịghọtago mana ife agụgodo ife m notisiri na court ha jere wait for my analysis ka anyị gwa ka anyị gwa something ma achọghị imetụgasị aka ka anya gị ghere oghe ka ị wee fụ na ebe nwata na-ebe akwa atụ aka nne ya anọghọ ya nna ya ya anọ ife aha eme na nkịtị there is no smoke without fire ịghọtago hapụzie ndị na-eti mkpu hapụzie ndị na-eti mkpu very soon aka ka ya akpara ụfọdụ ndị nzekọ udene ha ewee kwuo onye chibelu ha ọzọ kịta ka ị fụrụ clearly na nwata na-agba egwu surugede makwa na egwu ndị mmụọ kama na ọ ma ndị na-etiri egwu ahụ ọ na-agba ịghọtago ọ ma ndị na-etiri egwu ahụ a na-agba maka ụdị obi ndị a na-aka ụdị obi ndị a na-aka na ha na-ekwu okwu ya egosi gị na ndị a ji nkwa nkwa jide nkwa kirikokwo mana ọ bụrụ okay udo dị let us see hmm? let's watch out